handadi handadi i la lannaya tɛ sa i mana kɛ baarakɛyɔrɔ la sanbarani sigiluw yeli fɛ baarakɛyɔrɔ la u dɛsɛra ka sa i b'a sɔrɔ patɔrɔn de dara i la. Peace FM o ka arajo man di.

an ka layidu kɔrɔn bila kuma na an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni ye an n'a don a da pour que faso ka kunmabɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kunmabɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma ka na jamani kɔnɔ an bɛɛ an bɛɛ an ka an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maaya kɔrɔ an caman bɛ maaya bɔ hɔrɔnya hɔrɔnya hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw k'a ta a tako yɛrɛ yɛrɛ la

Vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sénoufo, qui est ma langue maternelle. Il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. ɔ fɛn min bɛ an kɔ bi o de ye ka anw bɔ golofinya mina kɔnɔ ka taa an bila arabuya mina kɔnɔ o tuma nin kelen nazaraw ka mina an b'o fana kɔnɔ ala yecogo ɔ n'o ye sungu mari ye k'o fɔ anw k'o ye olu ka yecogo la anw bɛ an bɛnba mɔlɔnmaw de nɔ la bɛnba mɔlɔnma minnu ka ɲɛnamaya yecogo u ka o k'a ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ cogo o cogo ko i k'a dɔn ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɔ n'i dun kɛla o kalama tuma o tuma ko i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen o la o b'an ka ko ninnu caman lagosi ka kɛ setanako de yannɔ diinɛmɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo n'o ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye ko ɲuman ye u b'o kɛ ala ta ye bɔn n'o ma fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye o b'o kɛ setana ta ye bɔn olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana bɔn o y'an ka boliko ninnu bila setanako minan de kɔnɔ aw ni min ka farafina lafiɲɛ nin fɛn saba de wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛw minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ ɔhɔ o la fo an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ sopasima fɔlɔ ye an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati si tɛna jamana in n'anw yɛrɛ tɛ n ko ni faso kɔ

aw ka kelekele mandi o de kɛnɛ don n'o ye bɛnbaw mɔlɔnma gwere o kelekele min ni a bɛ sigi kɛnɛlon kɛnɛlon tumaren tan ani seegin fo ka taa kundon tumaren tan ani kɔnɔntɔn na a bɛ kɛ min a bɛ kɛ jɛnsɛnda kan jɛnsɛnda min ni ale de lamɛnnen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ jɛnsɛnda in jamana in kuma ɲɛnɛma caman ani jamana in jɔli kuma caman o bɛ fɔ ale de kan o la an bɛ jɛnsɛnda in n'o ye arajo Peace FM ye an bɛ a sindibaga fo n'o ye mɔri cɛfin mariko ye o foli tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i i sɔgɔ nin kelekele in na i bɛ an sɔrɔ sira o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin ɔ n'i sɔgɔ o la siga foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ o la an bɛ kelekele in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kumala o de ye setigi tiɲɛtigi keyita ye mɔgɔ lasɛnɛnen tuma bɛɛ an bolo o de ye kolokoto himotɛpu ye ɔ ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o la senkola mɔlɔma minnu bɛ ka an lase an kumakan labɔ diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ nin waatinin na o de ye an karamɔgɔ tangara ye an ka foli bɛ ka se a ma o kɔfɛ min bɛ ka an bila kafa kɔgɛ kan n'o ye an ka senkola maze cɛmusi makun ani ka taa se amozis fakoli dumuya an kɔnɔgɛnbagaw n'o ye nama dumuya ka taa se manɔgɔ ma an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye o la minnu bɛ k'an lajɛ simali fɛ kafa kɔgɛ kan n'o ye facebook ye an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ani minnu bɛna a lajɛ kɔ la o la an bɛ don belebeleba la bi ka kɛɲɛ ni tofoyali min bɛ mali kɔnɔ bi ani golofina kɔnɔ i n'a fɔ an ka jamana in a tutigɛbagaw walima an ka jamana in a yɛrɛmahɔrɔnya ɲinibagaw a maya ɲinibagaw olu ye jamana kun dɔnkili minnu dilan ɔ a bɛ a kɔnɔ de kolokoto imotep ko mali labɛnnen don hali k'a ka maya bila a yɛrɛ kelen dunduguma maya k'o bila golofina bɛɛ ta sɔrɔli kama donc siga foyi t'a la o kɔrɔ de ye ko an bɛnbaw ye ko dɔ de ɲɛbila k'a fɔ aw de ka kan ka golofina tɔw ka kannabila ɲini k'a di a ma golofina ka kɛ kelen ye ɔ o la o tofoyali ni o lamagaw o bɛ mali kɔnɔ bi ka diɲɛ tɔ laminɛ ɔ o la an ka foli bɛ ka se ɛɛ eh, an karamɔgɔbaw ma n'o de ye dunbi fakoli ka taa se siramusa dumuya ninnu ma ka taa se an ka donsobaw ma n'o ye dana masako ni a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn wulila k'a fɔ ko jamana in ni jɔnya man kan tinginw kɔfɛ ɔ olu sɔnna ka jɔ faso ni firili cɛ ɔ fo an ka fabadenw n'o ye an ka fari duuru ye kolonɛli duuru olu nana a ye ko kɛta ye ka jɔ faso kunmabɔli de kɔrɔ ɔ bi ni jamana b'o lafiya la an ka foli bɛ ka se o donsow ma ka baba moribo gindo fo k'an ka ba yɔrɔ fo ka segin kumabon kɔnɔ ka foli di kolokoto himotɛp ma a ka k'a ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an baa karamɔgɔ banfɛlɛlɛ an ka nanke setigi twenty keyita n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ tulo b'i la k'an ka senkola n'o y'an ka technicien ye dramane tangara k'a fo k'an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma mase cɛmusi makɔnɔ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka staff fo ale mun kɛlen don k'an bila kafa kɔgɛ kan direct la ni wagati la n'o ye facebook ye

o sanwala de ka kɔrɔ ni diɲɛ sanwala bɛɛ n'o ye calendrier ye wa o de ye diɲɛ sanwala bɛɛ lajɛlen baju ye o sanwala a yirala sanwala bolomakabagaw fɛ n'o ye sanwala spécialiste ye ko ɲɛnamaya kɔnɔ ni ɲɔgɔn yelilandi ni ɲɔgɔn hakilimaya sanwala ma deli ka ladan bon c'est le calendrier le plus stable o la ale sanwala in sigilen don san waa kelen ni kɛmɛ naani ni bi wɔɔrɔ kuntaga de kan un cycle de mille quatre cent soixante ans a sigilen don o de kan o la k'a fɔ ko tinki ni jɔ bɛ an bɛnba mɔlɔmaw ye bɛnba sini la sini sigibaga minnu kɛra mɔgɔya mɔlɔn n'o ye mɔgɔya valeur ye a n'a gasiko matangabagaw ye u bɛnba minnu kɛra miiridi bɛɛ fa ye n'o ye peuple miiridi de peuple ye ka kɛ miiridi bɛɛ ba ye ka kɛ miiridi bɛɛ karamɔgɔ ye o bɛnbaw ta ma kɛ samiyana wa ataana ye de an y'a mɛn an sɔnna olu ta kɛra baara ni dɔja de olu ta kɛra cɛsiri ni sɛbɛya de ɔ ka lɔnni makafo dakun bɛɛ lajɛlen na ɔ wa olu nɔ olu ye nɔ de to u ma kumamugu gansan dɔrɔn to o la

O tɛmɛnen kɔ an ka kuru mɔlɔmaba maraka kuruba bɛɛ ye kamarimu n'o ye kamadenw ye an b'o kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ moribo ayidara fo k'an karamɔgɔ nci kulubali fo ɔ ka se makan tarawele jama n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ ɔ siga t'a la ko ka halisa an ka donso fɔ Ee ko cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye olu ta ma kɛ dugawu ye dɛ olu ta kɛra ka wuli k'u jɔ de ɔ k'u yɛrɛ di k'u yɛrɛ saraka ɔ ko walasa an ta kana kɛ dɔfɔ k'a lakale de ko ko jamana dɔ de tun bɛ yen ko mali bon jamana tɛ bonya tɔnboyali ma dɛ c'est-à-dire k'a fɔ ko n ka jamana ye jamanaba ye k'o de kama ko a tɛ se ka tɔnboya c'est-à-dire a tɛ se ka rayer de la carte ayi jamana tɛ bonya o ma fiyewu ɔ jamana bɛ ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ i b'a fɔ a ma deli ka kɛ yɛrɛ ɔ n'i ye dɔfɔ kuntaga lajɛ ɔ mansalaw tɛmɛna faamalaw tɛmɛna mansala de ye royaume ye faamala ye empire ye ɔ minnu bɛ ka lakale de ɔ mais empire ninnu yɛrɛ tɛ yen tuguni ɔ wa i bɛn'a ye wagati laban ninnu na ɔ kafow tɛmɛna ɔ kafo minnu a bɛ lakale dɔfɔ de la n'o tɛ o état kelen tɛ yen tuguni o de b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ka kan k'i sɛbɛ don i yɛrɛ la o la an ka donso minnu kɛra sababu ye bibi na an fana bɛ se ka an ɲɛ jɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛ la an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ k'an ka nantigiw fo k'a f'u fana ye ko dan sɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la k'a f'u ye ko an ka waa ma dɛ ɔ siga t'a la k'u fo k'u bolokɔrɔta a fabadenw kɔni minnu dalen don a la k'a fɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko maaya tɛ fɛn tɔnɔmadata ye minnu dalen don a la k'a fɔ ko yɛrɛ sagotigiya denyɛrɛlaya ɔ ko fɛn tilata tɛ c'est-à-dire indépendance mɔgɔ ka maaya i ka souveraineté fɛn tɛ ko i bɛ dɔ ta a la ka dɔ to yen ɔ bɛrɛbɛrɛli maaya o n'o ye souveraineté politique ye o makɔrɔnkɔrɔni maaya souveraineté économique nantigiya maaya souveraineté militaire lɔnniya maaya a bɛɛ bɛ la koromu kɔnɔ dɛ c'est-à-dire que ni nin dɔ tilalen i la dɔrɔn o y'a bɛɛ de tilalen y'i la a b'o cogoya de la o la ɔ hali ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ a t'i fan bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ o a b'i ta a b'i minɛ i fan dɔ de ma ɔ i cɛkisɛ b'a bolo walima i bolo b'a bolo walima i kan b'a bolo ɔ donc o la n'a fɔra ko n bɛ karisa bolo o kɔrɔ de ye ko fan dɔ de kɔni b'a bolo donc a b'o cogoya de la o la k'a f'u ye ko an ka waa ma halisa ee siga t'a la ko sira tɔ man jan ɔ bon n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ bi ye ɲagari donba ye bi ye muguri donba ye ɔ k'a bɛn lamaga minnu bɛ sen na yɔrɔ an y'o de ɲɛfɔ N'i ye contexte géopolitique mondial yɛrɛ ta c'est à dire dugu bɛrɛbɛrɛli diɲɛ dugu bɛrɛbɛrɛli yɛrɛ bɛ dakun min na bi bi in na dugu bɛrɛbɛrɛli o de ye géopolitique dugu fɛɛrɛya géostratégie maintenant o yɛrɛ bɛ dakun min na i bɛna ye k'a fɔ bi diɲɛ in kɔnɔ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ i yɛrɛ bɔ c'est à dire woronyala dɔ bolo walima mariyala dɔ bolo c'est à dire ka ji ta k'a min o ka gɛlɛn n'a ye fo n'i t'a ɲɛ dɔn bon maintenant il se trouve que karamɔgɔ a fɔ fɛn dɔ ma faransi kan na ko le choc en retour la théorie du choc en retour c'est à dire ni i ye fɛn gosi par exemple ne ye ballon kɛ ka kogo bon ni fanga min ye a bɛ segin i ma n'o fanga kelen de o a b'o cogo de la o de kama n'i y'an bɛnbaw ka kurundu lajɛ Jehuti ka kurundu a bɛ mun f'i ye a b'a f'i ye kurundu duurunan kɔnɔ a b'a f'i ye ko tout évolue puis dégénère ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin voilà ni kɔrɔta sera a dan majigin de bɛ na ni majigin sera a dan yɛlɛnni de bɛ yen o la an b'a fɔ ko digi dan ye dɛnɛn ye bon komi anw sera dɛnɛn de la il se trouve que mɔgɔ fanga de bɛ i yɛrɛ bin cogo di tan ɔ bon faransi ale m'a faamuya k'a fɔ ɔ ko c'est à dire ale yɛrɛ de ka walew kɛra sababu ye ɔ ka a bɛ ka jamana minnu dɔ surunguada a bɛ ka jamana minnu exploiter k'u bila ɔ yɛrɛ ɲini na bi bi in na ale ma se k'o faamuya aa yɛrɛ ɲinibagatɔ n'i ko k'i b'i jɔ ɲɛ aa ya i ta fila ni cɛ tigɛ an b'o dakun de la bi bi in na Ɔ k'a fɔ an ka nantigiw ye siga t'a la k'u ye miiriya min ta ɔ ka bɛn ni faransi nantigiw bilasirali ye ɔ ka bɔ an ka jamana kan u ye mun fɔ u ka bilan na ɔ siga foyi t'a la tiɲɛ de don ɔ bon u ma na jamana tilali kɔni kama u nana jamana woronyali de kama u nana jamana farali de kama a fɔ min ma ko la géostratégie du chaos c'est à dire ko dugu dugu fɛɛrɛya tɔnboyali ɔ o de tun dan natigɛlen don mali ye o ye fɛɛrɛ jumɛn ye c'est à dire ka jamana bila cogoya la cogoya min b'a to aw t'aw yɛrɛ de sɔrɔ quoi siga kɔni t'o la voilà bon kuma dɔw la a bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna ɔ ko ninnu bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ sebaga de kama bon o ye kɛlɛ yɛrɛ o ye faga dɔ kɛ mɔgɔnin kelen na 21e siècle kow dɔnbaliya de par exemple américains à partir de 21e siècle c'est à dire u ye u ka stratégie yɛrɛ défini c'est à dire u y'u ka kɛlɛya ɔ k'a ɲɛ kuraya a ɲɛ kurayali ye jumɛn ye olu laɲini tɛ kɛlɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a fɔ anw kan an bɛ kɛlɛ se min dɔn olu laɲini t'o ye dɛ kɛlɛ kɔnɔ olu laɲini ye kɛlɛ de kana ban faire la guerre pour la guerre dɔw yɛrɛ ɲuman ko la guerre sans fin George Bush ɲuman donc kɛlɛ bɛ kɛ walasa kana dabila de bon kɛlɛ laɲini ye olu bolo de C'est-à-dire aw aw farafaralen ka to aw tɔnbonyalen ka to aw kana na temps yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'aw bɛ muruki yɛrɛ de sira ta bon o de tun bolo dalen don mali ye ɔ wa ɔ fu sirilon dan na fu sirilon dan na ɔ bon bɛnba Sɔlɔmi jansata bɛnba mɔlɔmaw b'an fɛ fu sirilon dan na bon an yɛrɛ kɛra jɔbagaw ye Fu sirilon dan na bon sunko cogoya yɛrɛ de yan kelen n'o ye révolution ye yɛlɛma ye kɔni wa siga foyi t'a la nin ye yɛlɛma sira jɔnjɔ de talen ɔ wa kɔtɔmaseginbali fana don c'est irréversible c'est-à-dire a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko e bɛ se k'a bali walima ni e de bɔra a la a bɛ a bɛ jɔ quoi c'est-à-dire a tuma yɛrɛ de sera les circonstances sont telles que a tɛ se ka balicogo t'a la o la ka a fɔ malikaw ye ko halisa an ka a waa ma
ayiwa i ka bilasirali a ɲɛna kosɛbɛ o la halisa i bɔra ka nin ɲɛfɔ cogoya min na faransi ni a jɛkoɲɔgɔnmaw fɛ Siga kɔni t'a la kolokoto Imhotep u ye fanfara in o ladan ka a bila minɛ min kɔnɔ o bɛ se ka kɛnyɛrɛma sira min ta a yɛrɛ ye ka aw yɛrɛ bila a b'a kɛ nka a bɛɛ bɛna bɛn olu de ka tɔnɔ kɔnɔ kankeya cogoya yɛrɛ ye kankeya de bɛ kow bɛɛ dana tigɛ ka kɛta bɛɛ fondo ci ka kɛta bɛɛ sira ci quoi n'i y'a kɛ kankeya kɔni kɔnɔ dɔrɔn kankeya de ka tɔnɔ b'a la, ɔ voilà o minɛnba min bɛ u bolo, unhun, n'o o bolo dalen don depuis Mali ma a yɛrɛ ta, unhun, san saba n'o ye ɛ ka se ka ɛ république Lithamé, unhun, n'o ye u kun y'o o cɛba coolonya di Mohamed El Mehdi ma, unhun, ɔ accord ninnu bɛɛ bɛ taa dɛn o ko ninnu de la, unhun, donc ni aw ko k'a bɛ accord in labaara olu mago b'a la a ka tonboya cogo min o de bɛ na
bari aw yɛrɛ dama de bɛna wuli k'a fɔ nin kɛra karisala i m'a ye mɔgɔ caman kun bolila bɛrɛbrɛlikuruka caman mɔgɔ kun bolila ka taa u ka région na ka taa k'o fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ko accord bɛ appliqué anw fana bɛ an ka autonomie ɲini ka jamana tila k'a sɔrɔ n'i ye an ka jamana yɛrɛ fasoya sɛbɛnw lajɛ yɔrɔ duga b'a kan duga kɛ kun a kan an ka mɔgɔw fɛ o de ye ko dɔn ni ko kɔrɔdɔn ye siga foyi t'o la o mankutu de bɛ duga la ɔ ni an bi tuma min na anw tun bɛ wagadugu faamaya la ɔ o tuma de la ɛ masadugula fɛn fɛn tun bɛ yen, unhun, ɛ bɛɛ ka lakana tun bɛ i ka yɔrɔ la yen, unhun, o ye an tun bɛ wagadugu la tuma min na, unhun, an ɔ nka wagadugu cilen, mɔgɔ minnu nana k'a ka dugu ci ka manden ci, unhun, k'a dɔ fɛrɛfɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila tila ka dɔ di dɔ ma ko Cote d'Ivoire, Burkina nin ni nin, o tigilamɔgɔw de bɛna fɔ aw ye ko ɛ police territoriale unhun mais k'a sɔrɔ anw tun bɛ k'a kɛ tuma min na anw bɛ k'a kɛ k'an to kurufa belebeleba de kɔnɔ n'o ye wagadugu belebele de kɔnɔ a bɛ kɛ n'o de mais sisan mali kelen k'a fɔ i b'o région tɛrɛku tɛrɛku tɛrɛku k'o k'a dama jamana ye donc a nata police territoriale y'o de ye wa a dalen tɛ parce que an bɛ mɔgɔ dɔw ka kuma mɛn ko depuis mali y'a yɛrɛ ta 1960 fo mm. sisan mm. ko kɔrɔnfɛla ma yiriwa mm. depuis mali m'a yɛrɛ ta ni fɛɛrɛ jugu in dilanna mali kan kama depuis mali m'a yɛrɛ ta san saba mm-hmm. ɔ o tuma o tigi ɔ n ko accord in dɛnnen don o de la
a bɛ b'a fɔ uh-huh. ni mɔgɔ min taara baga kɛ foroba foroba kɔlɔn na mm-hmm. Ɔ ko parce que ko e ka jate la ko jama tigɛ e dankun c'est-à-dire e tɛ ka considérer donc e bolo n'i tɛ ka considérer e bɛ taa baga kɛ foroba kɔlɔn na donc mɔgɔ min bɛ se ka développéli ko fɔ a n'o bɛɛ de kelen o b'a yɛrɛ k'a fɔ peut-être ale ale ma ale bolo ko mali ye bamakɔ de ye quoi ɔ i ka bɔ an kɔrɔ dɔrɔn ale bɛ mun wele ko développement ɔ i ka bɔ bamakɔ dɔrɔn bamakɔ bamakɔ lamini yɛrɛ la yɛrɛ ɔ ale bɛ mun wele ko développement dɛ ɔ i b'a sɔrɔ o ma sabati ye ɔ donc o la aw bɛ baara de kɛ ka taa ɲɛ de wa aw bɛ ɲɔgɔn faga de ka taga ɲɛ o la karamɔgɔ an ka bi kumada kumada kalankɛ don ayiwa ɔ ɲɛ kuma ninnu kɔ an bɛ don an ka kumada kɔnɔ ɔ kumada de ye les religions dites révélées religion de la vertu ou religion du vice a kɔrɔ de ye bamanankan na fasokan na ɔ ko sama diinɛ ninnu ko yala ɔ ko jogo diinɛw de don wa sɔn diinɛw de don walima fɔcogo wɛrɛ la jogotigiya de bɛ ba diinɛ a diinɛ sigilen don jogotigiya de kan walima sigilen don sɔnmaya de kan ni kuma diyara an da an b'a fɔ ko mun de bɛ sɔn juguya la mun de bɛ yen kojugu la k'o kɛli tɛ bɛn kerecɛn ni silamɛya la ɔ bi an bɛna kuma o de kan ɔ o la ɔ siga kɔni tɛ min na a fɔra ten kodɔnnaw bolo ɔ ko ni i mɔgɔ min ma ɛɛ kunun dɔn ɔ k'i tɛ se ka bi ɲɛ ye janko ka sini ɲɛsigi o la nin kumaden a bɛna an bila ka fɛn caman miiri kosɛbɛ ɔ ka se k'an ta n'an bila dɔn o la ni i ko ko jogo doni ka se ka lamɔgɔya kɛ ka mɔgɔ jogo don k'a kɛ mɔgɔ bɛrɛ ye ɔ an b'o kuma de mɛn u bɛɛ ka kumaw la k'a yira k'a fɔ u ka diinɛ nakun y'o de ye u ka ala ka laɲini ye o de ye ɔ nka kolokoto Imhotep an bɛ segin an kɔ fɔlɔ olu ka

ala la o ala in ale bɛ dɔn cogo di k'ale lakodɔn fo ale ka sinɛ k'a yɛrɛ la siga t'o la o ala in a ye sinɛ dɔ dilan yɛrɛ la ale bɛ opposant dilan yɛrɛ la
jɔnsa a ka se k'a dɔn jugu ni sɔn ɲumanya danfara ye ala ani sitanɛ de donc ni ala sɔnna ka sina dɔ dilan a yɛrɛ la jɔnsa sɔnjugu ka dɔn wa ale de bɛ sɔnjugu kɔma binbin ale de bɛ sɔnjugu lawanka ale de ka baara o ye donc wa fana ale b'o kɛ ni sekoya min ni fanga min ni dɔnniya min ye ala y'o bɛɛ di ale ma siga t'o la bawo a yɛrɛ b'a fɔ ten Ɛɛ kuranɛ kɔnɔ ko ale bɛ gwɛdɛw c'est-à-dire a bɛ sitanɛw ci banbagaw ma olu k'olu su ko olu k'olu su k'u kɛ tiɲɛni kan awɔ o ye a dɔ ye yanni u ka su a ye lɔnkila min yɛrɛ di gwɛdɛ ma an bɛ fɔlɔ o de la
a y'o jɔ ci min kɛ a y'o jɔ ci min kɛli la an bɛ fɔlɔ o de la nɔntɛ ni a bɛ mɔgɔ kan k'i sigi k'i yɛrɛ miiri kuma min na sitanɛ ka kuma kuranɛ suran wolonfilanan kɔnɔ k'a ye ko ala ni sitanɛ bɛ kuma minnu kɛ a jalakira de sɔnjuguya dɔ la ɔ i y'a jalaki sɔnjuguya min na sisan ne bolo e b'o de bali o ɲɔgɔnna fila kana kɛ ɔ nka fo e bɛ lɔnkiliya d'o ma a bɛ a ɲini i fɛ ko nin nin kɛ n ye n ka se ka mɔgɔw fili i bɛna t'u fanba sɔrɔ min tɛ kɛ e ala ɲɛsiranɲɛbaga ye fiyewu ɔ ne bolo ne e ka a bɛ komi sisan lama la an ka jamana kantigi i n'a fɔ IBK ye min kɛ ka ko an ka yafa ɲɔgɔn ma minnu ye mɔgɔw faga ka olu jansan n'u ka fagali ye
Ko loi d'entente nationale wala ko ka c'est-à-dire gwankunali walima bɛn dɔ kurundu bɛn dɔ sariya k'an ka gwankunali kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn ma o yafa ɲɔgɔn ma sigira mun kan ka nafolo ta k'a dasi mɔgɔ fagalaw kan donc ko o de ye yafa ye i ka mɔgɔ faga de kama yafa bɛna k'i yafa bɛna k'i ma wari bɛ tila ka d'i ma k'i ka O fara i bolo la. Awa yafa min don ko i ye min kɛ i nɔ tɛna minɛ a la wa ka tila k'i jansa fana. Voilà ka tila k'i jansa. Ɔ sisan o la o ka tila k'a fɔ k'e y'o dabɔ o kɔfili ka kɛ ɲuman ye. Unhun. Yɔrɔ i m'o dabɔ o kama. I m'o dabɔ o kama. O de ye kabako dan ye. Ɔhɔ ɔ o ye fɔlɔ pour que an ka don ko tɔw kɔnɔ jogoko ni sɔnko la a dɛnnen don min na c'est à dire dɔ yɛrɛ de bɛ yen nin nɔ ale ye sɔnko yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ cogo min ale y'o tɛmɛ sitanɛ la yanni i ka tɛmɛ an fɛ n'i y'an bɛnbaw ka kurundu lajɛ o bɛ mun fɔ a kurundu fɔlɔ mati ka kurundu bi naani ni fila kurundu mun ka kɔrɔ ni isa ye san waa duuru cinq mille ans avant jésus christ bɛnbaw ko cogo di a kurundu fɔlɔ ko j'honore la vertu ko n ye jogotigi de ye

A kurundu bi naani ni kelennan ye mun ye ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wuruki ni n yɛrɛ ka senkolaya ye o la an bɛnbaw ka sira kan ni gwankunali bɛ kɛ c'est-à-dire ni yafako bɛ kɛ i ye mun kɛ i bɛ yɛrɛlasegin de kɛ k'o nɔrɔ bɛn ɔ hali y'a kɛ mɔgɔ min na hali ni o tɛ yen hali n'o somayɛlɛmana an ka bɛnbaw ka sira kan o nɔ dilancogo bɛ yen pour que jɛn ka se ka k'e ma ɔ mais ninnu ta la a bɛ b'a fɔ ni mɔgɔ ye suyɛnni kɛ a y'e ka moto suyɛn ɔ maintenant ko ka yafa k'a ma a ka moto ta ka tila ka wari d'a ma k'a k'o fana kɛ essence sɔngɔ ye tuguni ɔ yala o ye suyɛnni ni fanga dontɔ ye wa o ye suyɛnni kɛlɛtɔ de ye voilà parce que i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min jogo ɲuman ni sɔnjuguya unhun a bɛ dɛn fɛn Ala la unhun sɔnjuguya o bɛ dɛn sitanɛ la sitanɛ la wa ɔ wa ka tila ka na kuranɛ ee bon kuma dɔw la ka bɛn Ala yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma sitanɛ yɛrɛ ka baara t'ale wasa fɔ ale yɛrɛ bɛ tila ka a tɔ tintin an bɛna halisa o unhun ee n'i taara kuranɛ sura naaninan kɔnɔ unhun suratu nisayi unhun ee o aya kɛmɛ ani tan ni wɔɔrɔ a bɛ yira yen k'a fɔ ko aw si kana fɔ a b'aw yɛrɛ jɛya k'a fɔ k'aw bɛ se k'aw yɛrɛ bɔ sitanɛ bolo a kan bɛ jɔnw de ma nin ye minnu bɛ tilen ka jɔ kira yɛrɛ ka kuma ko mɔgɔ min b'a ko kɔ la siɲɛ duuru yala kɔ min bɛ tɛmɛ a ka da la mɔgɔ min b'a ko la siɲɛ duuru ko yala ko o tigi ni nɔgɔ bɛ to wa yɔrɔ o tigi ni nɔgɔ tɛ to o tɛ seli siɲɛ duuru ye a farida duuru ye a ɔ nka a bɛ kuranɛ kɔnɔ suratu nisayi la aya kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ k'a fɔ ko aw si kana fɔ aw b'aw yɛrɛ lajɛya k'a fɔ ko aw jɛyalen don quoi c'est à dire ko Ala de bɛ a dɔn aw la mɔgɔ jɛyalen ye min ye donc o kɔrɔ aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ sitanɛ ka takapɛrɛn ma i y'a faamu wa a bɛ s'aw bɛɛ la a bɛ s'aw bɛɛ la ko fo ni ale donna a ni min cɛ donc an bɛ ɲininkali kɛ sisan a bɛ fɔ sitanɛ ka rôle sitanɛ de bɛ e bila ka kojugu kɛ e de bɛ ɲangi mais sitanɛ o bɛ to continue ko non k'ale bɛ k'o makɔnɔ parce que k'ale ni u ye layidu di ɲɔgɔn ma ko fo o ko k'ale bɛ kɛ makɔnɔbagatɔw dɔ ye fo lahara don
donc sisan a bɛ to a bɛ tiɲɛni kɛ bi e de bolo bɛ tigɛ n'i ye sonyɛni kɛ e de bolo bɛ tigɛ sitanɛ min y'i bila tiɲɛni na o o ti minɛ k'o bolo tigɛ nɔntɛ sisan b'a sɔrɔ a dabilala o parce que sisan kan k'a sɔrɔ sitanɛ banna quoi zon hakɛ min bɛ yen mɔgɔ a ye mɔgɔ kelen bila a la o mɔgɔ tan ni sisan b'a sɔrɔ ale bolo yɛrɛ banna a kunkolo banna sitanɛ kun tɛ ye yen bilen nka ayi ale tɛ minɛ dɛ e de bolo bɛ tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ ɛ e de bɛ farala kerun k'i faga sitanɛ tɛ minɛ ale de y'i bila a la ɔ gɛɲɛ kɛmɛ bɛ kɛ e de la ɔ bon sisan nin miirina in sigilen bɛ nin de kan a jogo kuranɛ nana ko kira nana ko ka jogo ɲumanw dafa a bɛ dafa ni cogoya jumɛn ye tant que a sigilen bɛ nin tankɛya in de kan en tout cas kabako dan don
a sigilen bɛ nin de kan ɔ o la n b'a a to yen ka taa bibulu la n'o y'a sɔrɔ olu fana ta in ni nin ta in a bɛɛ ye kelen ayiwa komi kuranɛ kɔrɔkɛ ni a fa n'a mɔkɛ de ye bibulu ye
o de ye tawurata ye bawo kuranɛ de ko k'a nana tawurata lasereya tawurata ni injila ni zaburu o la bibulu dun ye tawurata ni injila ni zaburu de ye o la ni an donna bibulu kɔnɔ ancien testament n'an donna o kɔnɔ n'o ye tawurata ye bawo laɲini ye jumɛn de ye a yiratɔ de don an bolo k'a fɔ ko diinɛ sama diinɛ ninnu silamɛya ni kerecɛnya a sigilen don sɔnmaya de kan a sigilen don sɔn kolokololi de kan c'est à dire e yɛrɛ tɛ e yɛrɛ ma miiri min na fɔlɔ ala de b'o jigin i kɔnɔ quoi cogo de tan n'an ye lévitique lajɛ

Ɔ ko wa i tɛ ne ala tɔgɔ jugu fɔ ko ne mun ye hinbaga ye ɔ a kami serilakaw de ma tan ɔ a ko cogo di fiti tu an b' de kɔnɔ safete dusu bɛsi2de a ko ten ko siraɔn y'a fɛ kɛ n ko safɛ kɛ nin fan sɛc a bɛ min na sɔn ten ko siraɔn y'a fɛ bɛɛ

ko k'i yɛrɛ nɔgɔ ɔ a ko ko wa muso kan bɛ cɛ de ma wa muso fana kana jɛ bagan fɛ k'a b'a yɛrɛ feere quoi ɔ wa ko o ye ko dɔ basanen o la sisan ee anw golofinw ka mɔgɔya la c'est à dire an b'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ hakili dafalen bɛ se ka kɛ cɛ ni cɛ ka a damu ta cɛ ɲɔgɔn na walima ko cɛ k'a damu ta bagan dɔ la c'est à dire kɛcogo jumɛn de b'o la dɛ ɔ bon sɔn dɔ filɛ wale dɔ filɛ n'a bɛ fɔ ka taa fɛ a bɛ kɛ de fana c'est à dire n'a bɛ fɔ a bɛ kɛ de quoi ni mɔgɔw kɛlen ni mɔgɔw tɛ k'a kɛ plus a bɛ fɔ ka taa fɛ plus temps bɛ bɔ a la mɔgɔw hakili kɔnɔ psychologiquement mɔgɔw b'a curiosité minɛ k'a kɛ c'est à dire ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ anw golofinw tun tɛ ko minnu yɛrɛ dɔn k'o bɛ se ka kɛ e k'a ye bayi diinɛ ninnu de nana anw dege a la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka jɛ su fɛ su c'est à dire ɲɛna jɛnɛya yɛrɛ ɲɛnama tɛ tuguni dɛ su ɔhɔn n'an bɛ bibulu kɔnɔ toujours Ɛɛ bibulu kɔnɔ ɔ min bɛ fɔ tu an bɛ tatari kɔnɔ bi tora safetirifɛn vse di a ko cogo di a ko ni gɛrɛ ni surunyara dugu min a kɛlɛli kama ɔ k'i b'a ɲini u fɛ u k'u ka da yɛlɛ i ye bɛn kɔnɔ ko o la n'u sɔnn'o ma i b'u bɛɛ k'i ka jɔn ye c'est comme si e ka na dɔrɔn ko wa ko a y'aw yɛrɛ di yan u ka sɔn dɔrɔn voilà o y'u kɛlen y'i ka jɔn ye ɔ ala de bɛ ka nin fɔ tan israɛlakaw ye ɔ ko n'u ma sɔn don ɔ k'i b'u kɛlɛ k'u dala sigi k'u assiéger ko bawo ɔ ko ne ala kɛlen don k'i fanga don ɔ k'i bɛ se sɔrɔ o kan k'i b'a cɛ bɛɛ faga ɔ wa ko a musow dun ɔ k'i bɛ olu ta u musow n'u denw an'u ka baganw k'i b'o ta k'olu y'i ka kɛlɛ tɔnɔ ye ɔ ko hinbaga i ka ala de y'o bɛɛ k'i ye quoi a ko c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci ɔ Ala de filɛ ka a ɲɛfɔ tan, unhun, c'est à dire ale yɛrɛ de ka spécialité ye binkanni ye quoi, unhun, a bɛ i b'a fɔ anw ni Faransi ta, c'est à dire an kɛlen k'a fɔ ko Faransi bɛ ka nana k'a b'an dɛmɛ dɛmɛ nɔ tɛ ka ye, awɔ, ɔ bon an bɛnbaw k'o de ko jɛ bɛ mɛmu ka o de dɛmɛ ye, unhun, aide tubabukan na, awɔ, ɔ bon maintenant ɔ anw kɛlen k'a ye k'a fɔ ko dɛmɛ tɛ, unhun k'an b'an yɛrɛ dɛmɛ ko olu tɛ ka se k'an dɛmɛ olu ko ko anw bɛ k'olu dala kɔrɔbɔ de sa ko mali autorité bɛ k'olu dala kɔrɔbɔ de quoi nka e b'a fɛ k'i ka bɔ jɔnya la e b'a fɛ i ka jamana ka basigi ka jɔ lasabati i ka jamana kɔnɔ olu b'a yɛrɛ k'i bɛ k'olu de dala kɔrɔbɔ dɔw y'a ye ala de la kuranɛ ni bibulu ala kɔni ɔ i b'a fɔ a b'a yɛrɛ mankutu cogoya min na ɔ n'an bɛ bibulu kɔnɔ toujours an bɔra tawurata kɔnɔ an bɛ na injila kɔnɔ sisan

O bɛ se a ko mɛtisɔn lasi a bɛ kɛ tranbima dala senpsite de fɔ kɛ kɔ ma kiri ɔ ko jɔn k'u kolen matigiw ye cogoya bɛɛ la k'u k'a kɛ ni sira ni misi misi fana ye ko i b'a fɔ b'u yɛrɛ kolo zsi yɛrɛ ye cogoya min na ɔ a laban ka mun fɔ kɔnɔ tuguni an kan bɛ zosiri ma tu an bɔra tata kɔnɔ an bɛ jila de kɔnɔ sisan

ɔ k'i muso lagoya n ye k'i denw lagoya n ye k'i balimakɛw lagoya n ye k'i balimamusow lagoya n ye ɔ ko n'i ma kari yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔ ɔ ko i t'ale dɔ ye ɔ ko mun sigira nin de kan ɔ f'i ka dɔ de lagoya n ye pour que i ka limaniya ka dafa f'i ka kɛ binkannina de ye i ka kɛ tegere i ka kɛ gana i ka kɛ namaratɔ i ka kɛ wuya fɔla ye pour que i ka limaniya ka dafa ayiwa i filɛ de ka nin kuma min fɔ n tun ko ko nisayi aya kɛmɛ ni tan ni wɔɔrɔ nka o tɛ bi duuru ni bi naani ni kɔnɔntɔn de don bi naani ani kɔnɔntɔn ani o don ko walanda la an tun ko ko Ala ye dɛmɛ ɲini min kɛ an tun ko ko kuranɛ suran bi sabanan bi sabanan tɛ ɔ suran bi naani ani wolonwula suratul Muhamadu kɛlɛ aya a b'o aya wolonwulanan de kɔnɔ ɔ nin bɛ an bɛnbaw ka kurundu min bɛ a jira k'a fɔ ko n ye jogotigi de ye siga t'o la la vertu o ni nin bɛ ɲɔgɔn ma foro o ni nin bɛ ɲɔgɔn ma foro parce que nin na a fɔlen don k'i m'a ye ban ko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ lajɛya i y'a faamu ka u yɛrɛ lasaniya k'a jira k'olu ye jogotigi de ye ɔ ko Ala de bɛ aw la jogotigi dɔn ka sɔrɔ k'an golofinw ka so la an bɛnbaw ka sira kan fasu ni bulonda sira kan golofin sɔlɔmidoya sira kan n'o ye spiritualité ancestrale africaine ye c'est à dire an tɛ sitanɛ dɔn c'est à dire bɛɛ de b'i yɛrɛ ka kɛwale jebiyali c'est à dire e de ye responsable ye n'i ye ɲuman kɛ o ye e de y'a kɛ n'i ye juguman kɛ e de y'a kɛ ɔ nka ninnu ta la Ɔ n'i ye ɲuman kɛ ala de ɲan'i ma n'i ye juguman kɛ sitanɛ de ser'i la ɔ o la o de kama i bɛn'a ye n'i y'a diinɛ ninnu fila fɛn fɛn mafilɛ a bɛɛ sigira jɔnya de kan ɔ mɔgɔ mɔgɔya lamɔ la ni ko jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min bi ka jugu ni jɔnya ye a tɛ yen a bɛɛ sigira jɔnya de kan ɔ n'i y'u mafilɛ ɔ u bɛ a jira par exemple ni u ko i ma ko sonyali bɛnnen tɛ ɔ nka a diinɛ ninnu fanga donna binkanni de la, unhun, o bɛ wele cogo di, unhun, a nafolo ka taa bin mɔgɔw kan k'olu ka nafolo sɔrɔ, unhun, ɔ a dabɔra o de kama, unhun, n'u k'i ma ko jɛnɛya tɛ bɛn, unhun, ɔ n'i ye kuranɛ mafilɛ, u bɛna tila k'a f'i ye tuguni, unhun, ɔ ko i ka jɔnmuso k'o dagalen don i ye, awɔ, o mɔgɔ yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka jɛnɛya ye mun ye olu bolo, siga tɛ a la, a dabɔra jɛnɛya lakolokololi o bɛ an bila kolokoto nka nin aya in tɔfɛya ka sɔrɔ ka taa jɛnɛya dankan na silamɛya kɛlen don ka jɛnɛya yɛrɛ bila okumu kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ k'a ye ko nin de y'a basi ye ani ɔ i b'a lajɛ est ce que nin de ye basi ye wa walima nin de b'a tɔ jidi wa walima ale bɛ k'a lakana de a kɛlibagaw lakana de yan Ni min filɛ nin kuranɛ suran naani na nin yɔrɔ in na dɔnnibagaw b'a tafsiri u yɛrɛ ka tafsiricogo la u b'a kɛ kun de ye c'est à dire e kan'i yɛrɛ fusaya mɔgɔ dɔ ye k'e ka sanu ka tɛmɛ o tigi kan i y'a faamu wa ɔ sisan n'a kɛra o ye o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bari ni mago bɛ jogoko de la i n'a fɔ anw fɛ yan nin nɔ anw tun bɛ an yɛrɛ kɔrɔta de n'an ka jogo ye k'a fɔ nin kɛwale masina in ne tɛ nin kɛ fiyewu k'a sabu kɛ nin ye wa i bɛ lagosi n'o de ye n'i ye a kɛ fana siga t'o la e ye jamuko dabɔra de fana kama i bɛ lagosi n'o de ye, wa an fɛ n'i kɛra jama nafamɔgɔ ye i bɛ kɛ mirintifa ye a bɛ fɔ min ma ko père de la nation u b'a fɔ fana ko mɔgɔ minnu kura minnu tubira ka don diinɛ na ko aya in jiginna olu de kama minnu kɔrɔlen min b'a la olu bɛ ɲugun olu la u b'o bɛɛ de fɔ a la ɔ nka n'a kɛra o ye ɲugunba ka ko olu la ka da mun de kan bari olu tun bɛ okumu min kɔnɔ o tun tɛ jogo bɛrɛ ye olu bolo toujours ko bɛ taa jogo ko de la ɔ bon sisan ni a fɔra ko non ko e ka e lasi ka kolokoto ka jogotigiya e ka jɛya ani e ka kamarankɛya min sirilen b'o la ni e bɛ se ka kuma ka waso n'o ye ko e ale ala de bɛ a dɔn k'e jɛlen tɛ mhm. donc o kɔrɔ sisan ah, n ko o de la mhm. eh, n'i ye bibulu mafilɛ mhm. eh, bibulu b'a fɔ de tawurata ko ko n'i sera muso ma jɔnmuso ma jɔnmuso min maminɛlen don cɛ wɛrɛ fɛ ɔ ko i bɛ sagajigi kelen kɛ ka jansali kɛ c'est-à-dire ko ala b'o jurumu yafa sa o ye koli ye k'i jɛ ka b'o nɔgɔ la quoi o yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran tan ni kelen na suratul hudu hudu aya kɛmɛ ni tan naani ka na ɔ ala b'a yɛrɛ k'a fɔ aw ka dugu tilafɛ seliw o de bɛ aw ka jugumanw lata ka na ni ɲumanw ye donc i b'a kɛ b'a fɛn o fɛ ale a lata cogo a yafa cogo e b'a kɛ mɔgɔw de la sitanɛ de b'e bila e b'a kɛ mɔgɔw la ne y'a kɛ mɔgɔw la ne e ka dugu tilafɛ seli kɔni ale b'a yafa ye min an ka taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ an bɛ ni baro in nɔ la tugun kɛnɛlon nata samedi nata o la ka taa kɛnɛma mɔgɔw fan fɛ min b'a fɛ k'i da don baro la fɛlɛ walima makiteli commentaire walima critique

Allo an tulo b'i la an karamɔgɔ. Allo karamɔgɔ n ye aw ma. Aa ka to a ma ka banban. Aa allo.
Allo an tulo b'i la karamɔgɔ. Ayiwa ni mɔgɔ min bɛ weleli kɛ i bɛ weleli kɛ ka i b'i jija kɔmasegin ka y'i bolo ni kɔmasegin t'i bolo i b'i ka kumaw ɲɛfɔ ɔ. a b'a kɛ ten o la halisa a bɛ se ka weleli kɛ mugan mugan tan ni seegin biwɔɔrɔ ani duuru n'i y'o wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa an karamɔgɔ o y'an karamɔgɔ dɔ ka ɲininkali bɛ yan karamɔgɔ an b'o ɲininkali k'a la k'o lamɛn ɔ ka ni jaabi min kɛra ɔ k'o di ka bɛn ni o ye ayiwa a bɛ fɛ yen wa tangara
ɲininkali min awɔ karamɔgɔ a ni jɔ a ni jɔ ɲininkali min bɛ ne fɛ ka tɛnku aw la ɔ silamɛya kɔnɔ ɛɛ n'i y'i sigi silamɛ n'i y'i sigi ka tɔɲɔ kɛtɔlɔ lajɛ i silamɛ ɲɔgɔn na ɔ k'a sɔrɔ se dun b'i ye k'a bali awɔ silamɛya kɔnɔ e min y'i sigi ka tɔɲɔ kɛtɔlɔ lajɛ i silamɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ se b'i ye k'a bali i m'a bali e ka jurumu ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ min y'a tɔɲɔ kan ɔ yala ala yɛrɛ fana o ɔ o bɛ k'i sigi ka mɔgɔw tɔɲɔtɔ lajɛ se dun bɛɛ bɛ ala ye k'a bali yala ala fana ta ye ale fana ka jurumu o bɛ kasaka jumɛn na o ɲininkali de don a ni jɔ ka jɔ sabati ka to a ma ayiwa karamɔgɔ ɲininkali tɛ nin ye mm, yanni dɔ ka don ayiwa Ah, ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ i ni sɛnɛ alo alo

tɛ a bɛ suran kelen min na a tɛ n kun na a bɛ yen nɔ ko ala ye yɛrɛ sagokɛla de ye donc o la jurumu kɔni tɛna ye ale ka côté la nin na
ayiwa karamɔgɔ dɔ bɛ yan tangara dɔ bɛ yan an tulo b'i la wa ne tun b'a fɛ ka kuma yɔrɔ kelen kan n ye tiɲɛ min y'aw bolo o ye dɔ kumana haya dɔ kan dɔ y'a latilen ko karisa vraiment yan yɔrɔ tɛ nin i ko nin haya ye numéro don nin tɛ bon an y'a ye diinɛ caman na a ka ca la u fililenw bɛ ɲɔgɔn kɔ ten wa u b'u yɛrɛ ɲɔgɔn ja gɛlɛya o kɛlen in fana na ɔ mais n'aw aw bɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka a to kuma na bon o bɛ tiɲɛtigiya dɔ yira wa o fana bɛ yɛrɛtigiya dɔ yira o b'a yira aw bɛ ka kuma yɛrɛ yɛrɛ kan wa
ayiwa o de tun bɛ n fɛ aa baasi tɛ voilà an b'a janto o la a diyara n ye mais n bɛ se ka ladilikan kelen min fara aw ka hakilina kan o ye ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka nin ɲɔgɔn na ko kɛ diɲɛ kɔnɔ f'a k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye n'a sɔrɔ ni a fɔra ko karisa ye zon ye tɔ kelen k'a fɔ ko ko tiɲɛ tɛ n m'a dɔn a tɛ sɔn k'a kɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nkalon da i la ni an ma ɲɔgɔn minɛ aa cɛ silamɛya farala cogo min an laban b'aw yɛrɛ fara ten dɛ Nka sisan an bɛ bɛnba minnu gere kan olu ka sira kan aw bɛ ɲɔgɔn lafasa tunya de kan wala bawo n'aw jɛra tunya kan ka jɛ tilenbagaya kan ka jɛ baara ni cɛsiri kan k'aw sɛmɛyɔrɔ kɛ lɔnni ye ɔ baaraw fili bɛ dɔgɔya nka n'aw jɛra musalaka kan o b'a jira k'a fɔ de ko nkalon n'o ye wuya ye o de fanga bɛ don aw bolo ayiwa o dun o tɛ kɔ tigɛ bawo an bɛnbaw ko k'o bɛ wuya de an b'i fo kosɛbɛ
ayiwa an bɛ a lajɛ ka mɔgɔ fila ta tuma yɛrɛ tɔ man ca ko dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ alo allo ayiwa ale taga don eh, o la eh, an karamɔgɔkɛ ka ɲininkali la mhm. eh, hakili bari a bɛ mɔgɔ kamana gan mhm. mm, ala bi dimi mhm. ka dimi mhm. fo ala bɛ dimi tɛ mhm. dimi ko saba ye mhm. ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la alo an bɛ mɔgɔ kelen ta ah, karamɔgɔ

min an balimakɛ bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan ko bin bɛ ka kɛ an kan ko an bɛ ka tɔɲɔ ko e la i bɛ mun fɔ ala y'o jurumu hakɛ la ee jurumu tɛ ala la mɔgɔninfin ni banni yɛrɛ la i bɛ fɛn min ye i ma deli ka min ye i bɛ fɛn min sɔrɔ min ma deli k'i bɛnbakɛw sɔrɔ ɔ jamakulu fila de ye anw se nin kunko in ma nansara kalankɛlaw ani arabu kalankɛlaw bon tuma dɔ la ni an m'a faamu an bɛ jigi an yɛrɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ de ye jamana curun ta ɔ jamanaden mɔgɔ miliyɔn ani kɔ jamanadenw bɛ ɲɔgɔn faamu kuma min na o tɛ fɔ ɔ jamana bɛ taa ɲɛ sira minnu kan o réunion bɛ kɛ walikan na ɔ e bɛ se ka da don o la cogo di
Ayiwa baasi t'o la kɔmi émission bɛ kuma min kan n bɛ aw fo ka arajo fo kosɛbɛ kosɛbɛ don o don n b'a lamɛn ayiwa an bɛ an karamɔgɔ ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta yan ɔ karamɔgɔ an b'i lamɛn
Njɔ ka jɔ saba se ka to a ma ee dalafin bolo ma sij bɛ yen bi ɔ su ne ye min fa la silamɛya di tɛ dɔwɛrɛ ye ko epy ka baara kɛ mina de don ɔ o dalu bɛ juma ye an bɛ ezp di farafin ni faraf bɛ n'i ko na sisan i b'a dɔn ko kuru ka camankɛla

nemu taale araz o ma wala j tɛ j ye ɔ n'a bɛ kɛ ni silamɛya ka kari ye ɔ mɛ ni silamɛya ka kari fɛ o bɛ jɛnɛya ye wala dɔn i j ɲ cogo cogo tan kɛ e le ma kɛ silamɛ ye e ka j ɲali min a tɛ foyi ɲayi ma Donc a dɔ fɔlen don ko u nana ka na ko ka jogo ɲumanya le yira an na o jogo ɲumanya o e tɛ se ka kɛ o jogo ɲumantigi ye tant que e ma kɛ olu ye donc i b'a faamu o la ko a ko sigilen tɛ jogo ko kan quoi en tout cas voilà sinon ni jogo ko don a mako tɛna kɛ k'a fɔ ko i ka don olu ka diina la donc ne kun y'a ko faamu impérialiste ka baarakɛminan dɔrɔn don impérialiste ye mariala ye Voilà marialaw ka baarakɛminan dɔrɔn pe de don awɔ faamuyara karamɔgɔ tuma sera i kolonjɛ ayiwa an ka Gwaki Cɛkura Setigi Jakite ale tun bɛ an nɔfɛ ɔ ale ma se ka donyɔrɔ sɔrɔ ɔ k'a k'i labɛn ka samedi nata kɔnɔ ɔ Ayiwa a fɔlen don cogo min an bɛ kɔmi kumada in samedi nata in an bɛna don a kɔnɔ kosɛbɛ ɔ nka yan'an ka don a kɔnɔ an karamɔgɔkɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan n'i ye jɛnɛya lajɛ a latɔnen don silamɛya kɔnɔ ko jɛnɛya latɔnen don ɔ nka o silamɛya kelen in kɔnɔ suratul muminin na o aya wɔɔrɔnan ka jigin a bi a dagalen don a fɔlen don yen ko mɔgɔ minnu ye mumini ye n'olu ka limaniya sabatilen don fɛnw bɛ fɔ fɔ fɔ ka na u bɛ seli u bɛ jaga di u bɛ nin kɛ a bɛna se ko u b'u ka kulusijalaw tanga i y'a faamu n'u furumusow tɛ ko u b'u ka kulusijalaw tanga u tɛ se muso si ma n'u furumusow tɛ yɔrɔ nin ye jogo ɲumanba ye ko nka ko fo n'a bɔra u bolo mɔgɔw la la bon e yɛrɛ ka nin lajɛ Aa o la kulusijala yɛrɛ tɛ siri ayi jɔnmuso ta kɔni na ko a b'a fɔ de ko baasi foyi si tɛ aw kan o la wa aw tɛ jalaki ayiwa o la sisan yan karamɔgɔ ka ɲininkali ko yala ko ala mun yɛrɛ bɛ ko jugu to ka kɛ dun ka bɛn kuranɛ ni bibulu ka ɲɛfɔli ma ala de ye ko jugu bɛɛ kunyanfa ye donc ala de jurumu ka ca ni bɛɛ ye ka bɛn kuranɛ ni bibulu ka ɲɛfɔli ma bon ala yɛrɛ b'a yɛrɛ lajɛ ko a b'a yɛrɛ waso de k'ale de ye silasa kɛ a b'a yɛrɛ waso de ɔ ko ale de ye ninnu sugandi par exemple a ye Israɛlakaw sugandi wa ko olu sera minnu na olu ma se ale de y'u gɛn olu ka se la wa a b'a yɛrɛ waso de fana a ka kira minnu na olu kiraw fana ye o kojugukɛla kelenw de fana ye a bɛɛ ye o kojugukɛla kelen de awɔ ee dakurunɲɛ kelen n b'a f'i ye nata in na an bɛ a ɲɛfɔ bari n'i y'a ye i bɛ fɛn kiiri a m'a yɛrɛ ɲɛfɔ de a ko k'ale ye yɛrɛ sagokɛla de ye nata in na an b'o a y'a ɲini ka na n'a ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko jurumu b'a kan sari ale t'o kɔnɔ ale ye yɛrɛ sagokɛla de baasi tɛ ayiwa ka bɔ kuma kɔrɔ yan yɔrɔ la ko yama dɔgɔ hɔ tɛ ayiwa bon o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw kun tulo b'a ka kelen kelen mandi de la n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw gwere ye dɔwɛrɛ tɛ ka an bila nin na ka sabu kɛ an kuma tunnen don eh, fɛn minnu ma donc ka walaka jamanadenw ka se k'a ye n'u y'a ye ɔ u b'a dɔn u ka kɛta ye min o la an b'a fɔ o la ka senkolaw bɛɛ lajɛlen fo ko ka an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ ni tumaren tan ni seeginnan ka na kun don tumaren tan ni kɔnɔntɔnnan ko k'an bɛn tuma wɛrɛ.
danbaga

La radio de la paix. an balimaw an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman kosɔn bi an ka dɔnnibagaw ka kɛnɛ kan an ni belebele dɔ bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn n'o ye amadu sidibe ye amadu sidibe ale ye